an n'a musoman bɛɛ lajɛlen nin sanga in na bi su in na an ni an ka asosiyasiyɔn belebeleba in perezidan bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye asosiyasiyɔn min ka wulikajɔ bɛnnen don mɔgɔ minnu kɛlen don ka cɛsiri kɛ faso baara la u ka u bɛ se ka waleɲuman dɔn cogoya min na k'u ka hakɛw segin u ma o la an bɛ kuma
Ne tɔgɔ ye Salifu kulubali président de l'association malienne pour la reconnaissance des mérites établis ni a bɛ wele ko Asmarem. Eh, baara bɛnnen don komi i y'a fɔ cogoya min na mɔgɔw waleɲumandɔnli kama a ka laɲini belebeleba ye jumɛn ye ok o ka nɔgɔn kojugu eh, Asmarem ka laɲiniba o ye maliyɛn bɛɛ bɛ se ka i ka kɛta dɔn cogo di jamana kɔnɔ n'o ye jamana kɔnɔden bɛɛ ka droit ani a ka devoir maliyɛn bɛɛ bɛ se k'a dɔn cogo di k'a fɔ ne kan ka mun ni mun de kɛ jamana ye ani jamana kan ka mun ni mun de kɛ ne ye n'o ye droit ani devoir ye bɔn o kɔnɔna na an be baara kɛ fɛn caman kan an be mɔgɔw fana ankuraze n'o ye mɔgɔ cɛsirilenw ani faso kanubagaw ani mɔgɔ minnu ye wulikajɔ kɛ faso yɛrɛ ɲɛtaa kama ani u ka sigida ka ɲɛtaw kama an bɛ olu ankuraze an bɛ olu suteni an b'u dɛmɛ u ka baaraw fana na an b'u ka baaraw fana yira mɔgɔw la o ye Asmarem ka wulikajɔw ye komi i y'a fɔ cogo min na laɲiniba mun b'an bolo o ye euh, o ye tout simplement maliyɛnw ka se ka u faso kanu faso kanu ka se ka don fasodenw na n'i ye fɛn o fɛn kanu i bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a ye i bɛ se ka fɛn caman fana to yen a kama An ka laɲini ye maliyɛnw ka se ka faso kanu o sira kan fana an bɛ baara caman kɛ an bɛ fɔrɔmasiyɔnw kɛ n'o ye ka fɔrɔmasiyɔn kɛ sitɔyɛnite yɛrɛ kan an y'o fɔrɔmasiyɔnw kɛ an bɛ wulikajɔw fana kɛ fana ka se ka se o mɔgɔ minnu ye o baaraw fana kɛ an bɛ wulikajɔw kɛ ka se o ma an ye ko caman kɛ o la ka ban hali semɛni tɛmɛnen an yɛrɛ y'o ye an wulila ka se bamakɔ yan nɔ kartiye fila ɲɔgɔnna la n'o ye sotiba ani jelibugu an wulila ka se e, nin kartiye fila in na an taara sotiba fɔlɔ an y'a sɔrɔ e, olu ka sigida olu ka sigida la u ye u farala ɲɔgɔn kan k'u ka sigida labɛn kosɛbɛ kosɛbɛ u y'u ka yɔrɔw saniya u y'u ka fossé dingɛw labɔ u tilala ka yiriw turu u tilala ka foraziw sen u ka espace vert minnu bɛ yen nɔ ka dilan k'a ɲɛ n'i yɛrɛ sera yen i bɛ nisɔndiya alihamudulila an wulila ka se olu ma ka foli bila u la k'u encourager k'u ka kɛwale yira tiɲɛ na parce que gɛlɛya min bɛ euh, mali kan bi mhm. an bɛ se k'a fɔ faso mali euh, mali kɔnɔ maliyɛn caman bɛ yen malidenw malidenw mhm. u ka kɛta u ka wulikajɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ u ka kɛta la an caman sigilen bɛ ka faso de kɔnɔ an caman sigilen bɛ ka gouvernement de kɔnɔ an caman sigilen bɛ k'an ka mɛriw de kɔnɔ k'a fɔ mɛriw k'a kɛ gouvernement k'a kɛ alors que olu dɔrɔn tɛ se bon an tilala k'a jateminɛ fana bɛɛ ɲɛ b'a la mali kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la gouvernement yɛrɛ bɛ tila ka fɛn dɔw dilan k'a di an ma fana o fana minɛ cogo ɲuman an tɛ se o fana na o la Asmarem ko n'an sigira ten n'an taara tan a bɛ gɛlɛya an yɛrɛw ka wuli ka dɔ kɛ ka jamana dɛmɛ saniya la ka jamana dɛmɛ sécurité la ka jamana dɛmɛ a tɔgɔ ye di sigida ka lafiya sigida bɛ lafiya sira o sira fɛ ka gouvernement dɛmɛ a baara bɛɛ la ka mɛri dɛmɛ a bɛɛ la fo ka taa se takisiw sarali ma an ka mɛriw ye Asmarem ye wulikajɔ kɛ nin bɛɛ la nin bɛɛ y'an ka laɲiniw de ye Mali kɔnɔ bi n'an m'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka gouvernement dɛmɛ dɛmɛ cogo ye fila de ye soit k'a k'a ye ou bien a ye min k'i ye fana k'o fana minɛ ka ɲɛ o de la an bɛ to k'a fɔ n ko mali société civile mhm. u ka kan ka wuli ka jɔ ka jɔ u jɔyɔrɔ la société civile ye société civile de mhm. jamana ka hakɛ dɔ de kalifala u ma jamana ye danaya dɔ de da u kan jamana ye bonya dɔ de di u ma jamana tilala tuguni k'a ka responsabilité dɔ de ta k'a di u ma mais mali kɔnɔ bi société civile ka dɔgɔn min jɔlen bɛ a jɔyɔrɔ la alors que an fɛn o fɛn bɛna wuli an bɛ gouvernement de dɔgɔya an fɛn o fɛn bɛna wuli ministre donna tan an fɛn o fɛn bɛna wuli maire donna tan gouverneur y'a kɛ tan mais mɔgɔw ɲinɛlen don k'a fɔ ko société civile yɛrɛ de bɛ jamana jɔ ni fangaw ni gouvernement jɛngɛnna surtout mairie an ka mairie population ni fanga bonda min ka surun kosɛbɛ o de ye meri ye n'a ye meri ɲɛnaman sɔrɔ ka mɛri ɲɛnaman sɔrɔ ka bila a ka meriw la a yɛrɛ ka fara u kan k'u dɛmɛ sigida bɛ bɔ nɔgɔ la dɛ ni sigidaw yiriwala o de ye jamana yɛrɛ ye ni sigidaw saniyala o de ye jamana yɛrɛ da Asmaramu ka wuli ka jɔ o de ye nin ok an b'i fɔ k'i barikada n'i ko k'a ka wuli ka jɔ ye nin aw kɛlen don ka labɛn fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan walasa Asmaramu ka laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo jumɛn na o fɛɛrɛw ka ca komi an bɔra k'a f'i ye cogo min na sensibilisation b'a la ni ala sɔnna don nataw la an bɛna sensibilisation baw labɛn jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ karavaniw ye aya o bɛ se ka kɛ ateliyew ye o bɛ se ka kɛ tɔgɔ ye di seminɛriw ye aya o bɛ se ka kɛ arankɔntiriw ye surutu an b'a fɛ ka mun fana kɛ o de ye ka se ka société civile mhm. an n'u ka kuma récépissé mhm. u kana récépisséw minɛ dɔrɔn ka taa bila ten mhm. kɔsala in na an b'an profiter ka o yɔrɔnin fɔ kɔsala in na mɔgɔ caman ka kuma ye min ye ko parti politikiw ka ci ka bɔ jamana kɔnɔ N b'a kuma mɛn. Mɔgɔw b'a kuma fɔ kuma bɛɛ ko jɔyɔrɔ foyi t'u la. Mais alors que société civile n'o ye association ye, n'o ye muso jɛrɛjɛkulu ninnu ye, a dumɛnw de bɛ yen ko minnu kɛlen bɛ ka wulikajɔ yɛrɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a bɔ k'a di. Hmm, o ka dɔgɔ. O ka dɔgɔ dɛ. Donc o la
an b'a fɛ ka baara kɛ nin bɛɛ kɔnɔ ka se ka société civile ka société civile bɛ se ka kɛ société civile yɛrɛ ye cogo di Mali kɔnɔ. O ka kan ka mun kɛ k'a kɛ u yɛrɛ ye objectif mun di u yɛrɛ ma u ka se ka u ka wuli ka jɔ kɛ u k'o baara kɛ alhamdulillah n bɛ sinsin min kan bi an filɛ heure min na sisan sisan an bɛ mois de août de la ni san nana bi bamakɔ kɔnɔ bamakɔ yɔrɔ si tɛ yen ni ji tɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na ni ɲama tɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na Degun min bɛ bamakɔ kan bi nɔgɔ don et puis an bɛ tila ka gouvernement de dɔgɔya an bɛ tila k'an ka meriw de jalaki k'a fɔ olu de ka kan k'a baara kɛ mais tiɲɛ ye tiɲɛ de ye dɛ an ka meri ninnu u ye dɔ kɛ gouvernement u b'a kɛ san o san mɛ anw yɛrɛ ka kan ka fara u kan ni yɔrɔnin fitinin min ye n'u ye fɔnse dingɛni min labɔ k'a d'an ma an k'an janto a la n'u ye sariya minnu fɔ ɲaman toncogo ni ɲaman cɛcogo la an ka kan ka sariya ninnu labato mɛ bi bi in na jinɔgɔ kɛlen bɛ ka tiɲɛni kɛ bamakɔ fan bɛɛ fɛ mɛ a bɛɛ tɛ k'a fɔ gɔvɛrɛnaman m'a ka jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛɛ tɛ k'a fɔ mɛriw ka kan ka min kɛ u m'a kɛ mɛ i tɛ se min na i tɛ se o la dɛ n'i ye fɔnse fɛn o fɛn labɛn bi san wɛrɛ ni mɛri ye yɔrɔ min labɛn bi san wɛrɛ e ka segin ka taa o fɔnse dingɛ kelen in lajɛ i b'a sɔrɔ a dilanna k'a di minnu ma olu de y'a tiɲɛ alors que ONG b'an bolo yan association caman bɛ yan nɔ minnu bɛ nin kɛlɛ la mɛ an t'a dɔn ayiwa u kɔni u b'a kɛ kɛcogo min kɔni na o la asumaramu b'a fɛ ka wele asumaramu bɛ wele da bɛɛ ye mhm. surtout société civile mhm. an ka wuli ka jɔ mhm. an ka dugutigilakaw an ka wuli ka jɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka wuli ka jɔ laadala ɲɛmɔgɔw an ka wuli ka jɔ k'an ka fanga dɛmɛ an ka wuli ka jɔ k'an ka jamana dɛmɛ jamana dɛmɛli tɛ dɔwɛrɛ ye koyi e ka kan ka min kɛ i k'o kɛ i ka kan ka min dabila i k'o dabila jamana sariya ye min ye o de ka labato donc asumaramu ka laɲini an'a ka wulikajɔ o ye n'a ɲɔgɔnnaw de alhamdulila an ma fara ɲɔgɔn na an b'i fo i bolo don ka baaraba minnu fɔ n ye a ti kɛ ni musakaw tɛ a ti kɛ f'i k'i bolo don i kun yala a ka musakaw bɛ bɔ niveau jumɛn na dɔ de jɔlen don ni aw ye wa ou bien aw bɛ musaka sɔrɔ cogo di walasa a bɛ se ka baara ninnu kɛ
Euh, ni mɔgɔ ko i bɛ jamana dɛmɛ an y'o de fɔ i kan ka min kɛ i b'o de kɛ bi bi in na association in tɔndenw yɛrɛ de jɔlen bɛ ni u yɛrɛ ye olu de b'u ka warininw bɔ u kunna olu de b'u ka musakaninw bɛɛ kɛ u yɛrɛ ye o la mɛ an labɛnnen don ka se ka partenaires ɲini an labɛnnen don ka se ONGw ma an labɛnnen don ka se ministɛriw ma an labɛnnen don ka se meriw ma an y'a démarches daminɛ ka ban alhamdulillah ko ye dɔɔnin de ayiwa ne ka min fɔ pour que baro kana janya welelikan jumɛn bɛ i bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na
welelikan min bɛ n bolo n ye min fɔ n bɛ segin o de kan an bɛ yɔrɔ min na mali mago bɛ a den bɛɛ de la jamana in ye anw de ta ye ni mɔgɔ min ye chance sɔrɔ minnu voyagera dɔɔni minnu ye jamana wɛrɛw kɛ hali yɔrɔ janw tɛ n'i sera an dafɛ jamana dɔw la bi bi in na gana ninnu b'a la bon sɛnɛgali ninnu an bɛ se k'a fɔ ninnu bɛɛ bɛ ka sira dɔw ta bi an tɛna se tubabu jamana ma an bɛna fɔ n k'olu ye tubabu de olu ka ɲɛtaga siraw ta mais jamana dɔ filɛ nin ye yɔrɔ in nɔ paul kagame ka jamana ye rwanda an bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn mɔgɔ caman ye rwanda tɔgɔ mɛn u ko n'i donna rwanda bi rwanda ka sani bi kosɛbɛ Olu ka président n'a ye ɲama binnen ye sirada la u y'a fɔ an ye cogo min na a b'a ka mobili jɔ a bɛ nin ɲama n'a ye fɛn kolon bilalen a b'a ka mobili jɔ a b'a ta a b'a bila poubelle kɔnɔ u ko rwanda ka sani bi kosɛbɛ o la an bɛ min bila min wele min da o de ye bɛɛ k'i janto bɛɛ ka wulikajɔ kɛ bɛɛ ka cɛsiri kɛ an t'a fɔ k'a fɔ bi bi na an t'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ a k'a kɛ dɛ min kɛra k'a d'an ma dɛ an k'a protéger hali n'i taara anw ka circulation ninnu na fɛn ninnu bɛɛ karikarilen don fɛnw karikarilen don fɛn o fɛn bɛ dilan k'a di an ma a si minɛ cogo man ɲi donc o la yanni i k'a fɔ i bɛ mɔgɔw jalaki min dira i ma o minɛ k'a ɲɛ fɔlɔ i ka sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ ɲini ka segin min kan toujours mhm. bamakɔ bi an degunnen bɛ jinɔgɔ fɛ an degunnen don dɛ dugutigilakaw diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ ka wuli ka jɔ bi ka fara ɲɔgɔn kan an ka fossé dingɛ ninnu ka se ka lakana mhm. ni min labɔra o ka protéger mhm. o de y'an ka kuma laban ye alhamdulila an b'i fo k'i barika da a k'an bɛn waati wɛrɛ